a fɔra dɔrɔn de k'an ka sɔn ala ta ma n'an sɔnna ala ta ma nin porobilɛmu ninnu bɛɛ lajɛlen bi taa e, e, kiri jugu tigɛ kiri jugu tigɛ kɔlɔlɔ tɛ se ka kɛ foyi ye dugukolo sanfɛ ni nin tɛ kiri jugu tigɛ kɔlɔlɔ de y'an ka dugu ci ka an ka dugukolo fankelen bɔsi an na ka binkannikɛlaw su ka na an kan u bɛna an ka mɔgɔw faga faga cogo min ka d'u ye u bɛ bin an ka mɔgɔw kan binkanni cogo min ka d'u ye u b'an ka mɔgɔw gɛn u k'u sigiyɔrɔw bila u b'u bali u k'u ka diinɛw kɛ kɛcogo bɛɛ lajɛlen na foyi tɛ foyi wɛrɛ tɛ tilennebaliya dɔrɔn de don laadiriya de banna jamana kɔnɔ kiiri ɲuman tɛ tigɛ jamana kɔnɔ tuguni fantanw tɔɲɔnen don jamana kɔnɔ e e faamatɔ i kɛlen bɛ ka miliyariw suɲɛ i ye miliyɔn caman suɲɛ fantankɛnin min fana bɛ taa a wɔsi kɛ k'a ka tamaw kɛ ɲɔgɔn kan k'a ka fila filaw kɛ ɲɔgɔn kan ka taa a ka dugukolonin san hali o yɛrɛ u t'a fɛ k'o fana ye u t'o fana ka dugukolo bɔsi a la e silamɛw aw b'a fɛ anw ɲɛ ka suma cogo di k'an to nin na aw b'a fɛ bɛn ka kɛ dugukolo sanfɛ cogo di k'an to nin na aw b'a fɛ anw ka jamana kɔnɔdenw ka sude cogo di k'an to nin na jama min bɔra kunu bɛɛ y'a ye gansan ti jama bɔ tan mɔgɔw tɔɲɔni de bonyana mɔgɔw kan mɔgɔw tɔɔrɔla mɔgɔw sɛgɛnna wa tɔɲɔni ninnu u ma daminɛ bi dɛ sistɛmu dɔ de don fɛn in daminɛnen don jamana kɔnɔ a bi san bi saba bɔ kalan tɛ yen sɛnɛ tɛ yen kɔngɔ dɔrɔn de mɔgɔw la minnɔgɔ bɛ mɔgɔw la mɔgɔw kiiri jugu tigɛ kɛlen bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn wa silamɛw a kana siga fiyewu bilahi ni kiiri ɲuman nana jamana kɔnɔ don o don nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ dabila n ko umaru bin abdul aziz khamisul khulafa irashidin tuma min na a nana fanga la a ka kankɔrɔsigiw nana a ma u ko a ma ko bi ko mɔgɔw jogo tiɲɛnen don ko mɔgɔw jogo tolilen don ko nka anw ye solution min sɔrɔ sisan an bɛna baara kɛ ni busa de ye ani lajabali yaasa hadamadenw bɛ se ka tilen umaru bin abdul aziz ko ko k'a ye kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ ko foyi ti hadamadenw jogo ɲɛ foyi wɛrɛ tɛ yen min bɛ hadamadenw jogo ɲɛ faamaw ka tilenni kɔ ko ni hadamadenw jogo juguyalen ye ko faamaw ma tilen de parce que ni tilennenya nana bɛɛ bi da i yɛrɛ la ni tilennenya nana hadamadenw bi siran kojugu kɛli ɲɛ parce que i b'a dɔn k'a fɔ n'i ye kojugu kɛ sanction b'a la a bi sara i la diɲɛ kɔnɔ yan a ti lahara kɔnɔ ko ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ka tile la u ye ɛɛ muso dɔ minɛ suyɛnni na muso in bɛ bɔ maaba du de kɔnɔ muso in kun ye dugu notabulu dɔw den de ye a minɛnen suyɛnni na yanni dugu ka jɛ mɔgɔw nana ka na ala kira fɛ yen nɔ ka n'a fɔ ko ala kira k'a lajɛ muso in ka ko lajɛ a bɛ taa a bɛ taa a bɛ taa usama ta ko ko kuma in fɔlen ala kira ye ko ala kira sallalahu alayhi wa sallam k'a sigilen ɲɛ bilenna k'a ko ale ma a ko usama a ko i ɲɛ b'a la ala ye jamana o jamana ci ka jamana o jamana mɛrɛkɛ jamana minnu kun kɔrɔtalen don n'u ka développement kun selen don f'a dan na n'u tilala ka mɛrɛkɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u kun bɛ nin baara ninnu de kɛ ka kiri boli fantanw kan a ti boli faamaw kan dugu jɛra a ye muso in minɛ ka muso in bolo tigɛ muso in bolo tigɛli a tilala ka réunion dɔ kɛ o réunion kɔnɔ a ko walezi nafsi biyadihi walaw fatimatu bintu muhammadin sarakat la kataatu yadaha a y'a kali ala la k'a kali masa la ko ale ni bi masa min bolo ko ni ale denmuso fatumata min ye mamadu bunu abdulahi denmuso ye n'a ye suɲɛni kɛ ale b'a bolo tigɛ nin de ye ala kira ye a fɔra k'an ka nin de ladege hali n'i ma se k'a ladege n'i ma se k'a ta ɲɔgɔnna kɛ i ma se k'a ladege fitinin t'a la sa eh, a ka sahabaw lajɛ mun y'a to a ka sahabaw tilala ka se ka minnu nan'u kolonize n'o ye romaw ye ni o ye persiw ye arabuw ka jiziya kun di olu de ma arabuw ka takisi bɛɛ kun sara olu de ye arabuw kun kolonizelen don i n'a fɔ anw kolonizelen kun don yan cogo min na ala kira bɛ na kuma min na sallalahu alayhi wa sallam mais a nana ka na tilennenya don arabuw la ka arabuw kɔrɔta k'u bɔ k'u bɔ colonisation kɔnɔ olu de tun maralen don ka na se arabuw kɛ ka mara kɛ fo arabuw yɛrɛ bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw coloniser wa n'i ye jamana o jamana ye k'a jamana taara ɲɛ tilennenya de y'a taa ɲɛ n ko umar bin khattab ale ka tile la tellement que a kun kɛmɛ ka u ka minnu kɛmɛ k'u kolonize n'o ye persiw ye o ni romaw ye a nana bilen ka da olu tigɛ fo a yɛrɛ bi taa ko fo a ka taa olu ka dugukolo kolonize o ciw ni ɲɔgɔn cɛ ani kisira ka ciw ni ɲɔgɔn cɛ kisira ale ye persiw ka faama ye o ye mɔgɔ ci a ma ni lɛtiri dɔ ye o o sɔlida in talen ni lɛtiri ye a taara silamɛw fɛ yen ko silamɛw ka faama bɛ min silamɛkɛ dɔ y'a tɛgɛ minɛ o yɔrɔ bɛɛ ka sin n'a ye misiri kɔnɔna ma u ma tɛmɛ garidi la wa garidi yɛrɛ tɛ yen u sera misiri kɔnɔ a taara cɛ dɔ dalen sɔrɔ cɛ dɔ dalen sɔrɔ sunɔgɔ la k'o jira a la ko anw ka masakɛ dalen filɛ de aa pɛrisikɛ y'i yɛlɛma k'a lajɛ a ko i b'a la ka kuma min fɔ ne ye ko hali o ye tiɲɛ de ye wa a ko ko tiɲɛ don ko nin de ye anw ka masakɛ ye mɛ o yɔrɔ bɛɛ pɛrisikɛ a dusukun kumana dusukun ye kuma min fɔ kuma in nana yɛlɛ a da fɛ a yɛrɛ kumana a ko ko adilt fa amint fa nimt a ko umar dalen ma a bɛ k'i tɛgɛ sin a ma a ko i tilenna de ko tilennenya kɔfɛ k'i dara i yɛrɛ la i dalen kɔfɛ i yɛrɛ la k'i sɔrɔla k'i da ka sunɔgɔ n'i ye masakɛ o masakɛ ye i mana faama o faama ye a ka fan bɛɛ kɛmɛ garidikɔri ye a kɛmɛ ka arimada t'a kɔ tig'a kan k'a fɔ ko o faama ka tɔɲɔni fana ka bon ka se o degere de ma ni faama ka tɔɲɔni bonyana ka se degere min ma a ka garidiw bonya ka se o degere ma sinɔn an ye toma ninnu ye yaala la yan pol kagame b'a ka yaala kɛ o faama e ma mɔgɔ ta ta i ma kiri jugu tigɛ min ka di pepili ye e b'a la k'o kɛ a ma se nin bɛɛ garidikɔri ma sa a ma se o ma sa garidikɔri cayalen ka se degere min ma tɔɲɔni cayara de ka se o degere ma mana silamɛw an bɛɛ ɲɛ b'a la mesaji min dira kunun mesaji min don ci min don ci belebele don ni an ka politisiyɛnw ka kegun politisiyɛn bɛɛ lajɛlen de ko don minnu bɛ fanga la o minnu y'a kɛ ka kɔrɔ o minnu b'a nɔfɛ o n'aw ka kegun a y'a dɔn k'a fɔ ko jamana tɔɲɔni dɔrɔn de bɛna ni nin fɛn ninnu ye jamana tɔɲɔni de bɛna ni bɛnbaliya ye jamana kɔnɔ jamana tɔɲɔni de bɛna ni fɔnkɔnɲɔgɔnya ye jamana kɔnɔ n'i ye jamanaden tɔɲɔ ka se degere dɔ ma mɔgɔw laban b'a fɔ ko merde ala kira y'o de jira an na diɲɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ n ko ala kira ka kalanden wɛrɛ lɛ sa a ye aliyu bnu abi tɔlib lɛ tuma min na a bi fanga la a masakɛlama a ni yahudiyakɛ dɔ de n'a ti ɲɔgɔn na a y'a ka nɛgɛduloki de ye yahudiyakɛ bolo a bi ka taa feere sugu la a taara a ka kiritigɛla fɛ yen ka taa yahudiyakɛ wele yahudiyakɛ nanen yahudiyakɛ y'i sigi mɛ o y'a sɔrɔ aliyu sigilen don yahudiyakɛ ɲɛ dɔɔni a kiritigɛla n'o o tɔgɔ ye ko sureyihu kiritigɛla ye ali de ka kiritigɛla sigilen ye kiiritigɛso in ye ali ka kiiritigɛso ye jamana in ye a ka jamana ye wa yahudiyaw de ma ka ko a jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que yahudiyaw don o don fɛɛrɛ dɔ b'olu bolo pour que ka se ka silamɛya daji u fila sigilen sureyihu ko n'o o ye kiiritigɛla ye a ko aliyu ma ko ali k'i terin ka taa kɔfɛ ka t'i bɛrɛ bɛn ni cɛ bɛrɛ ye u fila bɛɛ ka sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ masakɛ y'i to ka taa kɔfɛ k'i sigi ka bɛn cɛ ma a ko masakɛ ma sisan ko kuma masakɛ ko ko nin nɛgɛ duloki min bɛ cɛ bolo ne ka nɛgɛ duloki de don n m'a ni maa la wa n m'a feere maa ma kiritigɛla ko yahudiyakɛ ma ko yahudiyakɛ ye kuma mɛn ko yali mun b'i fɛ k'i ta fɔ ka na yahudiyakɛ ko ko nin nɛgɛ duloki ko ne halala de don hali a ma kuma taa yɔrɔ jan a ko nin ye ale halala de ye kiritigɛla ko aliyu ma a ko ali ko albayinatu ala almudda'i o de ye anw ka diinɛ ye ni e mɔgɔ min nana ka na weleli kɛ e de k'i ta ye nin ye k'e de b'i walawala e de bɛna ni perewu ye sisan k'a jira k'a fɔ k'i ta don ko ali perewu jumɛn b'e bolo aa masakɛ ko a ma ko o tuma na ko hali e ma da ne na wa ko a ka kiiritigɛla ma a ka kiiritigɛla sigilen ko yali i ma da ne na wa kiiritigɛla ko ko ne dalen don i la ne b'a dɔn i tɛ nkalon tigɛ ko nka ko kiiri ye kiiri de kiiri a bɛ tigɛ tiɲɛ de kan ali ko ko ale denkɛ ye ale seere ye k'o bi ale ka nɛgɛ duloki in dɔn ale ka baarakɛla dɔ bɛ yen a y'o fana tɔgɔ fɔ k'o bi ale ka nɛgɛ duloki in dɔn aa ko cɛ ko a ma n'o ye kiiritigɛla ye ko yalima seere wɛrɛ b'i la wa aliyu ko ko seere wɛrɛ ti ale la a ko ko cɛ ka nɛgɛ duloki d'a ma a ka taa n'a ka nɛgɛ duloki ye ko paseke mɔgɔ den tɛ se ka na seereya minɛ ko n'i nana fanga la n'i den kɛra seere ye k'a b'a fɔ k'a da diya i la i ka baarakɛla i bɛ min sara n'o kɛra seere ye k'o bɛn'a fɔ k'a da diya i la ni seere wɛrɛ t'i bolo cɛ ka nɛgɛ duloki d'a ma a ka taa yahudiyakɛ ye nɛgɛ duloki minɛ ka pa kelen ta ka filanan ta sabanan a y'a jɔ a y'i miiri a ko anw banna cɛba min na ka cɛba min kɛlɛ k'an si bɛɛ kɛ ka cɛba min kɛlɛ ko nin t'a yɛrɛ ye ko nin ye a ka kalandenw dɔrɔn de ye ko ale ka jamana kuntigi masakɛ k'o ka sonyɛni kɛ o kun na o ka ale wele a ka kiritigɛla fɛ yen a ka jamana kɔnɔ kiri da ka diya ale la tuguni aa a y'i yɛlɛma a ye aliyu lɛ a ye kiritigɛla lɛ a ko ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah a silamɛyalen a y'i ɲɛsin aliyu ma tuguni a ko ko addir'u dir'uk ko nɛgɛ duloki ko e de ta don a ko i ka yɛlɛnkanfɛn dɔ bɛ yen nɔ n'i bɛ to k'a wele ko awuraku k'a binna ka bɔ o de kɔfɛ ko ne ye a suruku dɛndɛ ko ka taa a ta aa ali y'i yɛlɛma a ye yahudiyakɛ lajɛ a ko yahudiyakɛ ma a ko a ko nin nɛgɛ dulɔki in ka gɛlɛn ne ma kosɛbɛ ko nka komi i silamɛyara nɛgɛ dulɔki a ta ne ko silamɛw anw bɛ se ka ninnu wele cogo di ko silamɛw k'an yɛrɛ wele bi ko anw fana ye silamɛw ye aw kana silamɛya tɔgɔ tiɲɛ sa silamɛ tɔgɔ b'an na o n'i ye silamɛ kelenw tɛ silamɛw ka baara filɛ a bɛ fɔ ninnu de ma ko silamɛw ala kira ye ninnu de lamɔ ka na anw lajɛ bi anw fana b'a fɔ ko anw fana ye silamɛ e ala a y'a kunkolo kɛ ka baara kɛ dɔɔni sa sali ni sun ni jaga in dɔrɔn tɛ sa silamɛya ye jamankisɛ hɔrɔn dɔ de don a bɛ da mɔgɔ dusukun na n'o t'i dusukun na caman b'i ka silamɛya jɛ bato in dɔrɔn t'i don alijinɛ na di nɔnɔ in sanu nɔnɔ in ni o ni o ma kɛ e daraka ye o ma kɛ e tilela ye o ma kɛ e surafana ye da la k'a fɔ ko e ka sali n'i ka sun ninnu k'a ti foyi ɲɛ i ye silamɛya jogo de don sali yɛrɛ jogo de don ni sali ma se k'i jogo b'i la da la k'a fɔ ko ala b'a la ka yɛlɛ i la i ka sali de la i ti dɔwɛrɛ ye biri ka wulila kɔ ne ko ni o y'a sɔrɔ anw ka bi silamɛw ni anw bɛ baara kɛ ninnu ka baara kɛcogo la ala kira ka kalandenw ka baara kɛcogo la est ce que anw filɛ kɛnɛ min kan bi anw bɛ jɔ nin kɛnɛ in kan bi ni an ka faamaw kun tilennen don an filɛ kɛnɛ min kan bi anw bɛ jɔ nin kɛnɛ in kan bi wa ala dun ko ko ale y'a ka cibaa bɛɛ lajɛlen ci tilennenya dɔrɔn de kama umar bin abdul aziz fana y'a jira an na k'a fɔ ni mɔgɔ tilenna dɔrɔn i jogo bɛɛ lajɛlen bi ɲɛ maliyɛn tilennen kɛmɛ sosofala ye maliyɛnw an k'an tilen koyi sinɔn hali sini n'an bɔra ni nin bɔra yen ni mɔgɔ wɛrɛ nana c'est la même chose an bɛ taa segin nin fɛn kelen de kan n'o fana bɔra yen ni mɔgɔ wɛrɛ nana an bɛ taa segin nin fɛn kelen de kan tiɲɛ don bi an tɔɲɔnen de b'a la ka bɔ maliyɛnw degunnen de b'a la ka bɔ bi mɛ yaasa an ka bɔ degun in na ni an bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ hadamaden n'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ i miiri siɲɛ fila a ye hadamadenw ta a k'u ka tɛmɛnenw lajɛ a k'u ka baara kɛtaw lajɛ a k'u bɔyɔrɔw lajɛ a k'u jogow lajɛ n'o tɛ n'a taara mɔgɔw ta ten nata kama ni karisa nana fanga la o y'anw kɛlen ye fɛn ye ni karisa nana fanga la ee ninnu bɛ kɛ tan nin ye ne ka karisa den ye ni an ma o bɔ a la ka taa mɔgɔ tilennenw ta k'u sigi an kun na ka mɔgɔ tilennenw woloma k'u sigi an kun na maliyɛnw hali sinikɛnɛ tuguni an tila ka bɔ nin bɔcogo kelen la ala ka maliyɛnw kan bɛn fitinɛ minnu filɛ jamana kɔnɔ ala ka fitinɛ in suma wa foyi ma wuli tilennibaliya kɔ foyi ma wuli fantanw tɔɲɔni kɔ foyi ma wuli n ti miiri maa wɛrɛ la ne n yɛrɛ tɛ o na a ko jugu ni u ɲɔgɔnnaw dama dama dɔrɔn de kɛmɛ ka maliyɛn kunkolo tiɲɛ maliyɛn ko ko a yɛrɛ maliyɛn ka sira ti mɔgɔ wɛrɛ si la a e dun talen don ka bila jama ka fɛn de kunna n'i bilala jama ka fɛn kunna i bɛ jama sago de kɛ n'i ma jama sago kɛ e bɛ taa min bɛ se ka jama sago kɛ jama fana b'o ɲini dɔ fana tun ye ci bila ne ma ko yalima silamɛw da bɛ se ka don politiki la wa bon silamɛw da bɛ don politiki la silamɛw da tɛ don politiki la ne kɔni bɛ to ka kuma mɛn mɔgɔw da mais ne ma tarasi y'a la silamɛya la parce que politiki ye hadamaden yɛrɛ bɛɛ de ye politiki ye jamana sigi cogo ɲuman de ye ka jamana yiriwa cogo ɲuman o de ye politiki ye diɲɛ bɛɛ ka kan o la parce que anw ka kiraba in sɔlɔlahu alayhi wa sallam ale tun ye silamɛw ka senyatɛri ye ni silamɛ ni ɲininkali kun bi kɛ silamɛw kunkanko la medini kunkanko la ale de kun bi ɲininka yɔrɔ tɔw faralen a kan ni ɲininkali kun bi kɛ u ka ko la ale de kun bi ɲininka ni lɛtiri bi ci ale de kun b'a ci ni siɲatiri b'a la ale de kun b'a siɲɛ ni pakiti min bi siɲɛ ale de kun bi sigi a kɛnɛ kan ka pakiti in disikite ah, n'a fɔra bi ko silamɛw da ti don o la a bɛ mɔgɔw dabali ban o kuma na minnu b'a la usumani tɔgɔw ni a bɔkari tɔgɔw ni a yaya tɔgɔw ni eh, a mamadu tɔgɔw o kuma olu tɛ silamɛ de ye ya ɲininkali ne m'a faamu n'a sɔrɔla olu ti silamɛ a b'o fɔ ne ɲɛna o la ne bɛ sɔrɔ ka ɲininkali faamu n'a sɔrɔla silamɛ de b'a kɛ ou bien silamɛ de t'a kɛ ne kɔni hakili la silamɛw b'a la k'a kɛ yan wa politiki ye bɛɛ de ta ye i ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jɛ dugukolo la politiki ye bɛɛ de ta ye silamɛ t'a la kafiri t'a la kereciyɛn t'a la yahudiya t'a la bɛɛ lajɛlen de jɛ ye politiki ye jamana bɛ se ka sigi cogo di ka ɲɛ jamana bɛ se ka yiriwa cogo di ka ɲɛ wa a jamakulu ni aw bɛnna sariya min kan ko k'o taama o sariya ye kuranɛ kɔnɔ sariya ye o o ti kuranɛ kɔnɔ sariya ye o ye tawureta kɔnɔ sariya ye o ti tawureta kɔnɔ sariya ye ni aw bɛnna sariya min kan ko k'o de taama dugukolo sanfɛ a ka dugukolo sanfɛ a ka jamana kɔnɔ ni mɔgɔ min fɔra o kɔ o tigi o tigi de ye ala sɔsɔ o tigi ye ala ko ta bɛn kɛra min kan o de bi kɛ ala kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a y'o de jira an na hali ala kira delila ka pakiti siɲɛ o pakiti kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ti bɔ kuresu la ka na ale ka jama la ka don silamɛya la ala kira delila k'o pakiti siɲɛ circonstance dɔw fɛ donc silamɛya ye pakiti de ye anw minnu sigilen don yan an bɛnna sariya min kan o ka boli ka ɲɛ o de ye silamɛya ye o kuma na bɛɛ bi politiki kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka politiki kɛ politiki bɛnnen don diɲɛ bɛɛ lajɛlen na kuma na halisa ala ka jamana in ala k'a suma ala ka jamana kɔnɔdenw kan bɛn ala ka jamana kɔnɔdenw bila sira kan sira min bɛ jamana taa ɲɛ ala ka jamana kɔnɔdenw bila sira kan sira min bɛ jamana taa ɲɛ ala ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ sira kan sira min bɛ jamana taa ɲɛ kuma na ala e de bɛ anw dɔn anw bɛ ka taa sira min kan e de b'a dɔn anw ka jamana b'i bolo la ala ala anw ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛnna ala fɛn min bi anw bɔ ka anw jɔ ka anw ka jamana yiriwa ala nin bɛɛ jama de bɔra nin bɛɛ jama bɔra ala n'a kira dɔrɔn de kosɔn ala n'a kira kosɔn ye min ye nin bɛɛ jama bɔra ka taa tiɲɛ de réclamer ala o kuma na tiɲɛ ye min ye min ka ɲi anw ma ala e de b'a dɔn an ye a to e ma an ye a to e ma ala ala an y'a to i ma jama alisilame assalamu alaikum warahmatullahi taala wa